Beni benias e beni benius ai custu atobiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda ca bollit donai boxi e logu a chini at isceberau de bivi, traballai e friscai in Sardinnia. In custu atobiu nci imbucaus in su mundu de s'informatzioni, de sa musica e de sa cultura, contendu is istorias de chini s'apinnionant po donai frua noa ai custus campus, prus chi atru in Casteddu e in is logus issoru. Obereus s'atòbiu cun sa ciaciarrada chi eus fatu cun Pablo Sole, giornalista casteddàiu aplicau in is inchiestas ca impari a una truba de collegas at fundau Indip, unu giornali indipendenti beni arrexinau in is cussòrgias sardas. Su progetu est in pitzus a inchiestas, reportage, ciaciarradas e fungaduras ca punnant a un'informatzione pibinca ca pigat de is printzìpius de su slow journalism, giornalismu ca caminat a bellu.
Indip est unu progetu chi eus pensau in su duemilla e binti cun atrus collegas giornalistas chi funt Piero Loi, Massimo Manca, Raffaele Angius, Maria Giovanna Fossati e Monia Melis e s'idea fiat cudda de fai unu gazetinu cun un'abbonamentu pagaus pagaus sceti de is letoris foras 'e contributu de sa Regioni, de su Comuni, no no pigaus contributu dinai pubblicu. Eus lanciau unu crowdfunding, eus dimandau dinai e seus partius cun binticincu milla eurus e ndi eus pigau ventiseti e mesu E seus partius su bintinoi de cabudanni de su duamilla e bintiunu, seus partius cun cun sa sa prima sa prima puntata, diciamo, naraus de de de de s'inchiestas de Indip, chi fait sceti inchiestas e aprofundimentus, no fadeus su cronaca, sa cronaca unu si dda si dda podit ligi foras 'e bogai dinai in in dònnia situ de informatzioni chi nc'est in Sardigna puru E duncas eus detzìdiu de fai sceti inchestas. A nai sa beridadi nisciunu sciiat si fiat unu progetu chi podiat andai innantis o chi acabàt a serrai, cumenti meda atrus gazetinos chi funt stètios obertus in Sardigna. A oi teneus unu mille e cincuxentus abonaus. Depo nai che est unu numeru importanti poita nisciunu sciiat si podiat Indip sighi a andai innantis, insomma deo creo chi custu est unu segnale importanti de su de su bisonzu chi tenet sa genti de tenni informazioni libera In Sardigna nci funt duus gazetinus mannus chi funt L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. S'edidori, in unu casu e in s'aturu puru, no est unu editori puru, no est sceti editori, dogniunu tenit interessus, no seu nendi Chi is collegas de s'Unione e sa Nuova iscrint sceti cussu chi ollit s'editore. Est prus facili ca chi ses un'editore chi tenit interessus de fai pressioni e duncas de fai unu prodotu chi est unu pagu allineau a sa linea chi est cussa de s'editore. Su problema nosu no ddu teneus poita si pagat sceti chini ligit su giornali, chini ligit Indip. S'ùnica, s'ùnicu responsàbile de is noas chi bessint in su Indip funt is letoris. Chi interessat su sa noa chi iscrieus, beni, chi no interessat no s'abbonant e serraus. Qui nc'est puru custu custu bilanciamentu tra sas noas chi poi publicaus e s'interessi de su de de is letoris. Deo apo cumentzadu a La Nuova Sardegna, in Casteddu, in su duemilla e tres e fintzas a dumilla e undixi, poi apo fatu Sardegna venticuatro chi fiat unu gasetinu chi est duradu seti otu mesis fiat cartàceu cun costi, costàt meda, non fiat sostenìbile su progetu e in su dumila doixi oberreus cun su collega de Repùblica Giovanni Maria Bellu Sardinia Post chi apu lassau in su duemila dixiotu e a cussu puntu apu cummentzau a collaborai cun una testata natzionali po una pariga 'e annus E poi apu nau, ma chini est chi fait inchiesta in Sardegna? Nc'est callincunu chi fait inchiesta in Sardegna? Poita totus mi dimandaiant bellus cosa chi faias cun Sardinia Post cun cun s'inchiestas cun s'aprofondimentus, ma immoi? In su duamilla binti nascit s'idea de Indip e seus cuatru annus pustis de cuatru cinc'annus seus ancora innoi. Nc'est unu problema de calidade de s'informatzione, poita est totu unu curri curri a chini pùblicat prima sa noa e mancai non dda verificat nemmancu. Funt totu castiendi sa crònaca spìciola chi est poi una cosa chi ligis gratis in dogna gasetinu online Ma prima de ddu ligi in su gazetinu, meda bortas ddu ligis me is social. Sa deontologia professionali nc'est sempri, e una cosa est a nai ca nc'est, una cosa est a dd'aplicai. Ma ndi bidius dogna dì, no, de cosas chi andant pròpriu contra a dogna arrègula chi nc'est de sa deontologia. est un atteru problema custu, nc'est unu problema de sa categoria in generale chi forsis depeus recuperai unu pagu de credibilidade chi immoi no no teneus poita beneus de annus e annus e annus si ndi seus frigaus de sa deontologia est sempre sa cursa a chini pùblicat prima fora 'e verificai e torraus a cussu discorsu E a sa fine est unu prodotu chi chi est lègiu meda e e su letori puru narat, poita depo andai in edicola a comporai custa cosa o o castiai tantu non balit nudda, no iscrint noas, meda bortas e torraus a su discorsu de prima, no iscrint noas poita nci funt interessus chi deu no apu, s'ùnicu interessu de Indip est cussu de scriri cosa, torro a nai, chi sa genti, chi interessat a sa genti, sa genti candu andaus a chistionai de Indip me is biddas o in festival s'annu passau femu in Firenze po unu festival organizau de s'Unione Europea e Indip fiat Unu pagu unu modellu unu modellu unicu poita non nci ndi fiant atrus esempius, quindi s'ant zerriau e s'ant dimandau, s'ant dimandau, ma sa genti ita si narat. E deu apu biu in cust'annus cun Indip, eus biu ca sa genti dda Dda bolit s'informatzione unu pagu prus struturada, unu pagu, nci funt letoris chi dda legi prima e mali, non significat nudda, quindi ti dimandant de fai un'informatzione cumenti dda depeus fai normalmente, cioè cumenti ti nant de dda fai, de agatai una noa, de dda verificai e po dda scriri e publicai e custu s'est unu custa cosa s'est unu pagu perdia. Su fattu chi eus chi seus arrennescius a oberri Indip est una cosa chi si podiat fai immoi in su duemilla e binti cun is tecnologia chi teneus Cando apu cumentzadu deo in su duemilatrexi nci fiat sa classica redatzione, dònnia dì depiaus andai in redatzione, a La Nuova Sardegna sceti in sa in sa redatzione de Casteddu nci fiat nci fiant doxi trexi collegas chi costant, costant meda e e unu gazetinu In paperi, in cartaceo? Oi sostenni costus de aici no no è prus possibili. Su dinai chi brintat me is cassas de is gazetinus è in meda parti publicu, cioè foras finanziamentu publicu meda meda gazetinus aiant a serrai. Oi podis fai Indip de unu bar. Bastat unu computer e una connessioni a internet e poi genti chi ti a connosci nci 'ollit a connosci genti chi ti nant sas cosas, ma custu est un'attra cosa Si podit fai unu gazettinu in in d'unu bar, anzi forsis si depiat fai, si depit fai in d'unu bar, in mesu 'e sa genti, fintzas a a una pariga 'e cidas tenemus una una unu una redatzioni in Casteddu e dd'eus lassada poita no no no nci andat nisciunu, nc'est su collega chi traballat a domu, deo traballu innoi in domu mia e in su Roxy bar, aundi seus imoi E chi est est unu logu aundi ci passat s'operaju, ci passat s'ingegneri, ci passat s'abogau, ci passat meda su funtzionariu de sa Regione, me po ti nai una, femu pighendi su cafè e acanta a me ci fiat unu chi fiat de sa Regione e fiat chistionendi de una cosa chi me interessàt meda. Eus cumentzai a eus cumentzau a chi a ndi chistionai a ndi chistionai e nd'est benia foras de su paris a fora un'inchiesta chi poi eus postu su in Indip e su giornalista depit bivi in mesu a in mesu a sa genti E po torrai a chistionai de de sa calidadi de su prodotu giornalisticu, s'atra diri in Facebook postaus s'ultima s'ultimu traballu chi eus publicau cun dexi cuindici rigas de de descritzioni de cussu chi chi eus iscritu, arribant a custus e cumentzant, e ma no ponis sa notitzia, poita no ponis totu sa notitzia, no poita boleis dinai, e boleus dinai, e traballus si tzerriat e sa gente abarrat meravigliada de custa cosa chi po pigai unu prodotu giornalisticu depis depis pagai, custu poita de binti annus chi eus abituadu su letori a tenni totu gratis, no si podint fai is cosas gratis, si podint fai, ma poi sa calidadi cali est, e sa calidadi est una cosa chi ti funt donendu gratis, no c'è Tui bis sceti s'articulu publicau, a sa fini, s'inchiesta, ma cussa est sa cosa minori. Po arribbai a publicai cussa notizia nc'est su traballu meda bortas de cidas, poita depis intendi a custu, intendi a cust'atru, verificai, ti depis pigai cussu documentu chi dd'agatas, chi no dd'agatas ses blocau Nc'est totu unu traballu chi andat pagau, no biveus de custu, no est chi biveus d'aria. E e su problema est chi dd'eus abituau a a tenni totu gratis. Deu non creu, po nai una cosa, chi tui andas a sa edicola e ti nant, dimandant L'Unione Sarda, arrivederci, dda pagas poita, poita nc'est su traballu de collegas po fai cussu prodottu E in internet eus abituau totu a tenni gratis e poi sa calidadi est cussa chi est. In custus cuatru annus de Indip eus publicau medas inchiestas e aprofondimentus, cussas chi funt praxias de prus sa politica regionali, ma chi siat politica o chi siant totus inchiestas giuditziarias puru chi ant interessau sa passada sa passada Giunta, sa Giunta passada e custas poi is temas ambientalis, s'eolicu e sa speculatzioni energetica, su collega Piero Loi po ndi nai una at iscritu unu una sorta de vademecum de de s'assaltu de de sa speculatzioni energetica in Sardigna chi eus publicau e dd'at presentau in Milano puru una pariga 'e cidas c'è attenzione meda in custus temas e cussu chi a mei praxit de de rimarcai candu candu chistionu de Indip est chi genti meda naraiat ma custa è una cosa de sinistra ma custa è una cosa de destra No. Po ndi nai una, candu nci fiat sa Giunta passada de Christian Solinas, totu si ndi bessit unu a diri, ah si funt torraus a ponni is vitalìtzius. No fiat beru. Eus fatu una cosa semplici, seus andaus a biri is cartas eus iscritu no, il centrodestra non at torrau a ponni is vitalìtzius, e cussu, ah ma perché adesso imoi ses dda ses acabendi a difendi Solinas, no ma chi no est beru no est beru, e custa cosa si narant medas, cussu chi dda dda cumprendit, a su mancu nc'est unu gazettinu chi iscriit cussu chi est, chi ddu fait Solinas o chi ddu fait Todde, non mi nd'importat nudda Poita cussu chi depeus fai nois est iscriri cussu chi est. E custa est una cosa chi praxit meda a is letoris e s'arreconnoscint.
Torraus in su stùdiu, fueddaus de un'atra realidadi casteddaia, nàscia calancunu annu fait e ativa in su campu culturali e musicali. Eus atobiau a Eduardo Figus, intra de is fundadoris de Casteddu Street Lads. Culletivu nàsciu in su duamilla e bintidus cun unu avocu mannu po is culturas urbanas, cun eventus ca bandant de is presentadas de librus a cuncertus a arregionadas e DJ set. Sa truma sighit unu progetu culturali spibillu, capassu de fabricai collaboratzionis arricas de sentidu ca bincint fintzas is làcanas de s'ìsula.
Cumenti nascit custa idea de Casteddu Street Lads? Nascit de candu impari a una pariga 'e amigus eus pensau de de criai una no mi no mi praxit nai assotziu poita no seus un'assotziu seus una truma una una gang deu naru sempri chi seus una gang una crew de amigus e amigas ca si praxint, si praxit sa propriu musica, nosu seus affezionaus a musica cumenti sa musica ska, su rocksteady, su soul, ma fintzas a su punk. Si giai si connosceus po po concertus, poita bessemus in is proprius pratzas, a su stadiu, eus pensau de creai custu assotziu, custa truma po circai de de stratallai unu pagu sa Casteddu Underground, duncas a creai calincuna cosa po organizai cuncertus, DJ set e atrus eventus. Nascius in su duamilla e bintidus, su primu eventu chi eus fatu fiat unu DJ set, nosu candu organizaus DJ set faeus sempri cun su vinilu, nosu bolleus circai de de creai cosas diferentis, s'impreu de su vinili est su marchiu de fàbrica cosa nostra, naraus. Su primu eventu chi eus fatu fiat in su duamilla e bintiduus in su Red Rocks, su tzilleri in bia de Donoràticu in Casteddu. Custa est stètia sa prima borta chi seus bessius cumenti Casteddu Street Lads est andada meda beni. Dda eus sighiu fendi atrus DJ set e fintzas cuncertus. Eus fatu fintzas eventus culturalis, su primu eventu culturali chi eus fatu fiat sa presentada de su libru de Doctor Drer, ca est un'amigu e duncas cumenti prima bessida si praxiat a presentai su libru cosa sua. E eus fatu fintzas una rassegna in su Roxy Bar, chi est su tzilleri a undi besseus sempri, in pitzu a is sotoculturas, si narat Stilus de Arruga. Eus fatu cuatru apuntamentus, cuatru atòbius, su primu fiat po presentai sa rassènnia e a pustis nd'eus fatu unu in pitzus de sa sotocultura skinhead, un'atru in pitzus de sa sotocultura punk e s'ùrtimu in pitzus de sa sotocultura mod. Eus cumbirau genti stràngia chi beniat de foras e sempri unu local hero, naraus, duncas unu picioccu casteddaiu chi at biviu custa sotocultura in is annus otanta, noranta Est andau meda beni. S'ùrtimu eventu culturali chi eus fatu fiat sa presentada de Bar Saint Tropez su podcast, poita nosu circaus sempri de chistionai in pitzu de sa street life, duncas unu podcast cumenti custu teniat temàticas chi andant beni po su chi faeus nosu. Immoi seus circhendi de creai una retza in totu sa Sardìnnia, duncas seus traballendi fintzas cun piciocus de Sassari e de Nùgoro, po circai de criai unu movimentu prus mannu, po fai un'esempiu sa sa cida passada eus fatu unu DJ set in in s'Exma, su Radio X Social Club, eus cumbidau unu DJ strangiu chi beniat de de Arezzo e duncas eus fatu unu mini tour in Sardinnia cun issu, duncas a su su cenabra eus fatu sa serata in s'Exma e su sabadu at sonau at postu discus in Sassari. E immoi eus cuncordau un'atru cuncertu po maju, su sexi de maju, cun una band sardo-bolognesa ca si narat Zeman, ca seus fintzas distribuendi su discu cosa insoru, ca est bessiu de pagu, e feus un'atru tour cun issus puru, duncas a su Cenabras sexi ddu feus in Casteddu e a pustis, sa die a pustis in Sassari. atrus atras ideas chi teneus in conca, nosu seus circhendi 'e fai unu all-nighter, unu all-dayer dogna seis mesis po nai, in sa musica chi praxit a nosu su all-nighter est una serata cun oto oras de musica po nai, s'urtimu chi eus fatu est custu in s'ExMà cun cuatru DJ Cun tres fiant sardus e s'atteru fiat cussu piciocu de Arezzo. Seus circhendi de concordai un atteru po custu attongiu. Finanziaus custus eventus fendi autofinanziamentu o po nai eus fattu una maglietta cun una gràfica fata dae unu piciocu casteddaju ca si narat Uomo Tigre, ca est su tatuatori cosa mia, dae candu femu, dae candu tenemu dexot'annus chi andu a mi fai pintai sa peddi dae issu, s'at fatu una maglietta cun sa gràfica Genti de bar, duncas cun dus piciocus in su banconi de su tzilleri bufendi. Immoi nd'eus a fai un'atra, est bessendi in una pariga 'e cidas, ca si narat Genti de pratza, duncas is pròpriu personas Setzias in una pratzitedda bufendi birra e ciaciarrendi. Duncas bendendi custas cosas si faeus una pariga de de soddus. Ma fintzas distribuendi discus, po nai seus distribuendi su discus, su discu nou de is Zeman, ma mascamenti faendi custus eventus. Dogna borta chi faeus un'eventu, pigaus su cachet, ddu poneus in cascia. E custu dd'eus a imperai un'atra borta po fai un'atru eventu. calisisiat eventu, unu DJ set o cuncertu. Circaus sempri de donai su giustu contributu a dònnia artista chi benit, non seus osurius, nosu circaus sempri de pagai beni chini benit a sonai cun nosu, poita aici arrennesceus a criai una bella retza de artistas ca ddi praxit sonai cun nosu e beniri a is eventus nostrus. Casteddu boliat custu tipu de eventus, poita nci nd'est genti chi ascurtat custa musica, ma non nci fiant personas chi organizant custos eventus. Duncas nosu circaus sempri de non ndi fai tropus, duncas una borta a su mesi, dogna dus mesis, poita po non fai arrosci sa genti, ma candu ddu faeus ndi arribbat genti fintzas de Nùgoro, de su Sulcis, de Sassari, poita est una musica di nicchia Genti chi ascurtat custa mùsica in Sardigna nci nd'est. Duncas, duncas si seus criaus custu custu movimentu de genti chi si sighit e ca si praxit a a benni a custus eventus. Cun su benidori nosu boleus circai de de cresci creendi sempri cosas prus togas, circai de fai benni calincuna band foresa po nai, Calincuna band inglesa. No boleus fai dinai in pitza de custa cosa, nosu no est su traballu cosa nostra custu, ddu fadeus po passioni, poita si praxit custa musica. Duncas circaus sceti de creai unu bellu movimentu de personas, de circai atrus piciocus ca bolint intrai in custu movimentu e creai eventus ca podint diventai unu puntu de riferimentu in totu s'ìsula, e non sceti in s'ìsula ma in totu su Mediterràneu, po nai, candu eus fatu eventus in pitza sa sotocultura Mod ddi funt bènnius meda de foras, candu eus fatu, po nai, duus annus a oi, sa sa presentada de su lìberu de Oscar Giammarinaru, su cantanti de is de is Statuto, nd'est bènnia genti fintzas de Alessandria, Terni, Torinu, de dònnia logu, Immoi eus a fai un'atru eventu in pitza de custa sotocultura cun Stefano Giano ca bivit, issu bivit in Milano e fiat su primu picioccu ca in is annus otanta at iscritu sa prima fanzine in pitza de su Northern Soul e po custu eventu puru at a arribbai genti de foras. Duncas seus circhendi de ddi ponni in sa in sa mappa Casteddu in pitza de custa musica.
Serraus s'atòbiu cun d'unu loghiteddu dedicau a sa mùsica. Su personàgiu mannu est Frantziscu Medda Arrogalla, artista ca de annus proponit ispetàculus arricus de sentidu e cosas noas. Si at fueddau de su traballu nou cosa sua, Devo rifare il tetto, depu torrai a fai sa bòvida. Dirigiu de Elio Turno Arthemalle e produxu de Antas Teatro e Teatro Impossibile. Unu cuncordu ca unit mùsica e teatru in unu contu poderosu ca arrennescit a fai imboddiai beni a chini ddu càstiat.
Su spetàculu est ambientau in unu soundcheck, cioè unu momentu de transitzioni intre sa vida e su cuntzertu cosa mia. E a intro de custu soundcheck tengu, ci funt cosas chi arribbant a livellu de famìllia, a livellu de traballu e a livellu puru de problemàticas struturalis de su logu aundi bivu deu E in mesu però ci poneus fintzas sa mùsica, sa polìtica, sciollòrius, totu impari, pròpriu a sa manera mia, aundi deu pongu a pari cosas mancai chi non nc'intrant nudda, però asuta ddoi est sèmpiri unu sentidu, e su sentidu chi est asuta est custu de resistèntzia, cioè de abarrai e gherrai, e s'atru est amori. S'amori, s'amori po sa fèmina mia stimada, s'amori po sa famìllia mia, s'amori po su logu aundi bivu e s'amori po s'arti. Deu a Frantziscu ddu connosciu de no sciu cant'annus, annus meda, e sciu, apu imparau a cumprendi ita est su traballu chi fait issu e cantu est cumplicadu fai cumprendi a sa genti. Ita ratza de musicista bolit essi unu chi sonat is cosas chi sonat Frantziscu, comenti ddas sonat, poita ddas sonat, poita ponit impari is cosas. E issu tenit abisongiu de annus e annus, propriu ndi chistionat a mei, a totu is atrus amigus, tenit abisongiu de totu custu tempus de ddu fai cumprendi, de ddu nai, de ddu ponni in fueddus, sceti chi issu in s'arti sua fueddus non ndi imperat Poita si nd'inserrat arrogalla, issu aciapat arrogalla de cosas de is atrus e fueddus suus no ndi ponit mai. E duncas fiat circhendi una manera. Issu nd'at chistionau cun is sotzius su cosa sua, de Antas, chi saludaus, is amigus de Antas, e cussus dd'ant nau, no ddu sciu comenti si fait custa cosa, e intzandus a sa disisperada, Propriu a parti totu ant iscartau totu is cosas mellus chi ci fiant e funt abarraus cun me chi no seu su mellus e seu su peus e m'ant nau ddu bolis fai e deu chi mi praxit a ci provai in is cosas chi parint tostadas nc'apu provau. No sciemus comenti cumentzai, contendi puru chi Frantziscu Teniat custa cosa chi si artzias in unu parcoscenicu e chistionas depis fai s'atori. E duncas fiat ponendisi unu sciacu mannu de turmentus in conca, no tengu sa boxi giusta, sbagliu, sa boxi no est forti, chistionu mali in italianu, chistionu cun tropu accentu, apo nau no no firmu ingunis poita no est diaici chi depeus fai, chi tui ti ponis a fai In unu mesi chi seus traballendi, poita non est chi dd'eus provau bai e circa cantu, in unu mesi chi ddu seus provendi, ti ponis puru a circai de parri un'atori de prosa, feus arriri sa genti. E non ddu depeus, depeus fai arriri candu boleus fai arriri, non candu non boleus fai arriri. Tui chistiona comenti iscis chistionai, poita cussu chi bolis nai ddu depis nai cun sa boxi tua e cun sa manera tua.
Devo rifare il tetto est propriu una manera po ndi bessiri de sa comfort zone, de sa de de is cosas chi fatzu deu, ca deu seu Si podit nai, seu unu maistu mannu, ma no maistu mannu ca seu bravu, ca ddu fatzu de tempus meda e ca tengu propriu sa conca in sa musica e in sa manera de pesai sonus, musicas, improvisazionis e totu. A unu certu puntu, immoi deu tengu corantatres annus, corantatres annus, e tenemu cussa esigentzia de ndi bessiri unu pagu de su connotu e circai de e comunicai calincuna cosa in una manera diferenti, poita a palas e unu pagu giai si cumprendit chi chi s'ascurtat su chi fatzu, però a palas de su traballu miu, ci funt, nc'est una vida, nc'est una familia, nc'est nc'est una una bisura politica de su mundu, nc'est su scioberu de bivi in d'unu logu Chi est difitzili, cioè chi est unu pagu cumplicau a bortas, e deu ddu bolemu nai, poita est unu pagu su contu de de totu sa genti chi fait cultura e chi scioberat, scioberat de bivi in una de is de is logus prus scomunigaus de Europa. Ma no scomunigaus poita nci teneus is invasionis, sa mala sorti e totu, poita biveus in un'àrea de Europa aundi is cosas non est chi funtzionant pretzisas beni e totu, cioè Tenis unu sciacu mannu de problemàticas culturalis, polìticas, sotzialis, econòmicas, struturalis, bai e piga un aereu immoi po andai a Milanu immoi in custu momentu, no fait, e fintzas problemas de vida normali, tipu torrai a fai sa crabetura de domu.
E comenti ddu scrieus? Apu nau, tui ita bolis nai? Issu boliat nai, comenti scriiat sa musica e comenti dda sonat, poita at detzìdiu de fai musica ponendi impari cosas chi parit chi no nc'intrant a nudda, po nai su sa musica traditzionali sarda e sa cùmbia, po nai o is sonus de una betoniera chi girat cimentu, ita ti potzu nai, o mangonis bolendi Issu boliat nai ita sentidu politicu tenit fendi musica, poita un'artista, e deu so de accordiu cun issu, no est artista chi no tenit una visioni politica de cussu chi tenit a giru, e duncas cali est sa visioni politica sua, e grobali e locali, poita issu tenit unu pensamentu propriu firmu e pretzisu po sa Sardigna puru, E sa cosa chi poi est su tormentu de totu is artistas, poita sa genti sigomenti a nosus si bit candu est in vacanza, poita is artistas traballant candu is atrus si scrafint, tenint unu merì liberu e nant, ita feus, si pigaus una pitza, si feus una scampagnara si castiaus a boh a sa televisioni unu quiz o andaus a teatru, donnia tanti bandant a teatru, bandant a intendi musica e sigumenti issus si funt arreposendi pentzant chi s'arreposint is atrus puru, is chi funt apitzus de su palcu no si funt arreposendi, cussu est sa novidadi chi bollu nai deu, no si funt, funt traballendi, est unu traballu chi costat, chi est tostau, chi Fintzas muscolarmente tostau, poita abarrai ananti sa genti ndi bogai boxi, andai una parti a s'atra e in su propriu tempus pentzai cussu chi depis nai, cumenti ddu depis fai, cussu chi t'at nau su regista, ita est fendi su pubbricu, s'oberit una porta, depis fai unu sciacu mannu de cosas impari e in unu spetaculu nci perdis una pariga 'e chilus, chi a nosus mancai ddi fait beni puru. Ma issu ddu bolia nai chi nosus seus fendi una vida Chi dd'eus scioberada po s'amore 'e Deus est sa vida mellus de su mundu, però abbastat puru custa cosa chi seus sceti privilegiaus, seus privilegiaus, ma si feus unu matzu de aici e nosus non est chi no si tocat de de Irpef, non est chi no si tocat de Ici, de Tari, si tocat de totu, si tocat de portai is pipius a iscola, si tocat a certai cun pobiddu e cun pobidda, Totu is cosas, segamentus de conca chi tenint is atrus, ddas teneus nosus puru. E issu bolit arrennesci a fai totu custa spetzia de de matzamurru de cosas de nai, de sa politica, de sa musica, de s'arti e de de sa vida personali e a prus fai sonai sa genti puru. Apu nau, va bè, comenti feus, carma e gessu. Ma tue comente dda scriis sa musica? Issa cumentzat a mi fai discursus esotericus, mi pariat de chistionai cun Otelma, un'orta m'at nau, deu mi pigu unu paperi e fatzu una linea e innoi ci pongu su sonu granulare, deu fiamu finta de ddu cumprendi, e innoi ci pongu su beat, ah, e innoi ci pongu su soundscape, ah, e totu una borta chi as fatu totu custas lineas ita fais, eh, ci pongu cosas chi seghint, chi andant de una parti a s'atra, poi torrant, po nau non dd'apo cumprèndiu bene, massimamente ita bolit nai sonu granulare, ma fai de aici, feus una lìnia a unde tui mi contas is fatus de domo tua, de pobidda tua, de de is pipius eccetera eccetera, una a unde mi chistionas de sa politica, unu manifestu politicu chi fais, e diaici eus fatu totu custas lìnias e ddas eus incruxadas a pagu a pagu E iat cumentzau a improvisai, eus fatu cussu chi si zerrat su canovacciu, chi est a nai su tzapulu, aundi si scriint is cosas principalis chi depis nai. E issu, a fortza de provai, nd'at fissau unas cantus. Deu nd'apu bòfiu, comenti e regista, chi si imparèt a sciri a memòria, poita est una cosa chi no si sciri in domu, chi sciri sa cosa a memòria e dda nai a memòria est prus tosta chi dda nai De aici fueddende, no improvisende, fueddende, improvisai est sa cosa prus dificili de totus. Ma andai a memoria est dificili poita depis fai finta chi no ses andende a memoria, depis fai finta chi cussu chi ses narendi ti benit a conca in su momentu, no chi ddu scis giai, si non ca paris netixedda rua chi nci artziat a sa mesa a paschixedda e fait sa poesia de natali e pigat a conca, cali si siat Pipiu o Pipia, mancai siant bellixeddus pigant a conca.
Fai cultura in Sardigna est difìtzili e candu unu bivit in unu logu diaici podit scioberai duas cosas, is sociòlogus nant escape o fight, escape bolit nai deu mi ndi andu e andu a biviri in unu logu ondi custus problemas non nci funt, o fight deu scioberu de abarrai innoi e fintzas chi tengu unas cantu 'e problemas abarru innoi E gherru, ma gherru no gherru cun su fusili, gherru bivendi, bivendi e fendi is cosas de dogna dì, però ddas fatzu in unu logu chi est su logu de su coru e su logu a undi bollu pesai sa familia, poita chi si nd'andaus nosu a bellabellu abarrat su desertu. E duncas, fintzas chi teneus unus cant'e problemas, scioberaus de bivi in unu logu chi est unu pagheddu scuminigau a su mancu po po totu is cosas chi apu nau a primu. Totu custas cosas chi deu femu nasciu in Giapponi, cioè ddas emu arresoltas in tempus pagu, in pagu tempus ca sa chistioni economica est arresolta. Cioè unu bivit totu sa. Mancai tenit atrus problemas, mancai si nci ghetant de de su gratacci de sa domu, però no tenint su problema de su dinai, de s'economia, de su funtzionamentu de sa sotziedadi e totu cioè nc'est. Invecias nosu Teneus unas canta 'e problemas, fintzas chi su traballu nostru, datu chi su traballu nostru est uguali a sa passioni nostra, no? E duncas seus pròpriu fortunaus, teneus sorti bella chi su traballu nostru pròpriu est pretzisu, est uguali a sa passioni nostra, no? E duncas nosu traballaus sempri prexaus Poita su traballu nostru est unu privilègiu. Depu nai sa beridadi, sa cosa chi m'at fatu prexeri fortzis prus de totu est a biri un'artista de custu valori, poita Frantziscu est un'artista de livellu internatzionali, connotu de totus, chi ainnantis de fai una cosa noa fiat spramau che unu pipiu e mi chi nd'at biu palcoscenicus in festival de importu, at girau su mundu sonendi, epuru mancai sendi in domo sua, mancai sendi in unu unu teatru piticheddu, mancai sendi ingiriau de amigus, fiat timendi. Po s'amori 'e Deus! S'omini intelligenti e unu grande artista est andau beni i est stètiu bravu e seus cuntentus. Po cust'atobiu puru eus acabau, gràtzias, po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit cun un'atobiu nou de Bogaboxi, chi cumenti sempri, si boleis sinnalai eventus, fatus, e contus chi pentzais possant essi de cabali a ddus contai, scrieisì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com